Дунейпсо тхыдэм зы лӏэщӏыгъуэкӏэ фӏэкӏа умыӏэбэрэ хуэмурэ укъеӏэбыхыу пщӏымэ, зауэ е зэгурымыӏуэныгъэ дунейм щекӏуэкӏахэм ди щӏыналъэм ис лъэпкъхэм я лӏыхъужьыгъэмрэ хэхуагъэмрэ зэфӏэкӏыныгъэхэмрэ куэду щыболъагъу. Минрэ щибгъурэ плӏы гъэм щӏидзэу минрэ щибгъурэ тху гъэм иуха Урыс-Япон зауэм Маньчжурие ӏэгъуэблагъуэм щекӏуэкӏа гуащӏэм хиубыда Къэбэрдей эскадроныр, минрэ щибгъурэ пщӏыкӏуплӏ гъэм Япэ дунейпсо зауэм къыхэкӏкӏэ Николай етӏуанэм и унафэкӏэ яухуэу, пщым и къуэш нэхъыжьыр я пашэу Австрием зэуакӏуэ кӏуауэ щыта Къэбэрдей-Балъкъэр шыудзэр, абы зэфӏэкӏыныгъэ ягъэлъэгъуахэр, хэщӏыныгъэшхуэ зымыгъуэту къэкӏуэжа лӏыхъужьхэм пщым яхуигъэфэща къэрал тыгъэ лъапӏэхэр. Ди хуитыныгъэм папщӏэ Хэку зауэшхуэр щӏидзэу иухыху, минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ зы гъэм яухуауэ щыта Щэрэ епщыкӏутхуанэ Къэбэрдей-Балъкъэр шыудзэм хэта Щэ мин бжыгъэкӏэ зи псэ зыта лӏыхъужьхэр. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм Абхъаз щӏыналъэм гузэвэгъуэхэр къыщыхъеям, Текӏуэныгъэ махуэр нэхъ пасэу къэзыгъэса Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏа щӏалэщӏэхэмрэ нэхъыжьыфӏхэмрэ. Лӏэщӏыгъуэ куэдкӏэ зэкъуэшыныгъэ ди лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъым папщӏэ зи гъащӏэр зытахэр. Щӏэблэм зи цӏэмрэ зи унагъуэцӏэмрэ ящӏэн, щапхъэ зытрахын лӏыхъужьхэм теухуауэ нэтын бжанэ дгъэхьэзырын ди гугъэщ. Абыкӏэ щӏэгъэкъуэн хуэхъухэм ящыщ зыщ Щэрэ епщыкӏутхуанэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм папщӏэ илъэс бжанэ хъуауэ зэӏущӏэ куэд зыгъэхьэзыр, езыгъэкӏуэкӏ, шуудзэм зэрихьа лӏыгъэр къэзыхутэжрэ къэзыӏуэтэж, Ростов ӏэгъуэблагъуэм хыхьэ Мартыновсккӏэ зэджэ куеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я зэхуаку зэкъуэшыныгъэ быдэ дэзылъхьа нобэ ди хьэщӏэ, Гулэжын Беслъэн. Къэлъыхъуэныгъэ ӏуэхум ущыдихьэхам деж ар нэгъэса ипкъ иткӏэ хъун папщӏэ гугъуехьи, зэмани дауикӏ пфӏехьыр. Абы узэрыхуэкӏуар, а къэлъыхъуэныгъэ ӏуэхум ухуэзышар къытхуэпӏуатэмэ ди гуапэт, Беслъэн. Япэ дыдэу абы сыдихьэхын хуей щӏэхъуа минрэ щибгъурэ ищӏрэ щы гъэм университетыр къэзухри Къэхъун етӏуанэ школым начальный военной подготовкэ жыхуиӏэмкӏэ сыкӏуэжауэ щыта. Псыгэнсу къуажэм открытый урок жери екӏуэкӏти, дыкӏуауэ Мыз Тӏутӏэ жиӏи сыхуэзащ. Мыз Тӏутӏэр Советский Заполярьем щызэуат. Арати, Къэхъун сызэрыщыщыр къыщищӏэм щыгъуэ, къригъажьэри Жамборэ Щэуал жиӏи тепсэлъыхьа. Зэрыжиӏамкӏэ, Мыз Тӏутӏэ командир взводу щытащ, Жамборэ Щэуал командир отделение снайперов щыта. Арати, щаукӏам щыгъуэ, даже ямыукӏ щӏыкӏэ, Герой Советский Союзым зэрыжиӏамкӏэ представить ящӏат. Мыз Тӏутӏэ Министерство обороным архивым стхащ, жи, ӏэджи стхащ, жи, згъуэтакъым, кхъа, уи щӏалэгъуэщ мыбы зыгуэр пхуещӏэнум, жери. Жамборэ Щэуалыр ди къуажэт. Командир дивизиеу щытам десятой гвардейскэм Худалов жери генерал тетам и тхылъым хэтщ. Щэрэ тӏощӏэ тху немыцу иукӏауэ. Арати, Мыз Тӏутӏэм жиӏа мыбы Герой Советский Союзыр кърата, щаукӏам щыгъуэ командующэр жиӏащ, абы командующэ Карельский фронтым къэкӏуагъэнкъым, ауэ командир дивизиер къэмыкӏуауэ щӏрагъэлъхьакъым, жери. Генералыр къакӏуэри и кхъащхьэми, Герой Советскому Союзу Жамборову Щэуалу жери тригъэтхащ, жи. Арати, а бгъэм щыщӏэдзауэ ар къэслъыхъуэн щӏэздзащ. Жамборэ Щэуалыр ди къуажэгъут, адыгэт, зы герой Советскэ Союзыр къыхэхуэжу щытым ӏэджи уасэ шысэщыми. Абы дылъыхъурэ Тамбий, герой Советскэ Союз списокым хэтыр щыӏыхаӏым. Аргуэрыр Георгиевск дэсу абы щылӏауэ къэдгъуэта, дэщ письмо щыттхам илъэситӏ ипэкӏэ лӏауэ. Иужькӏэ илъэс зыбгъупщӏ кӏуа нэужькӏэщ ар абы щыхэхуэжар ди къэбэрдей лӏыхъужьыгъэ зезыхьам. Щэрэ епщыкӏутхуанэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм теухуауэ хъыбархэр зыхуэхьэсыным, къэгъуэтыжыным ущыдихьэхам теухуауэ къыджепӏэжми ди гуапэт. Шуудзэ щэрэ епщыкӏутхуанэм теухуауэ мы лэжьыгъэр щыщӏэздза минитӏрэ пщӏы гъэм Къэбэрдей ДОСААФ-м, Правительствэм щыщ хэту, Совет ветераны хэту, общественнэ организацэ жыхуиӏэм хуэдэу гъэсэныгъэм теухуауэ лажьэ хэту маршынэ пщыкӏуплӏ цӏыху тхущӏым щӏигъу дыкӏуауэ щыта. Арати, дыздэкӏуам, къуажэ дызыдыхьахэм пщӏэшхуэ къытхуащӏт. Дэ дымыщӏу хъыбар ӏэджи къыджаӏэт.

Нобэ къыздэсым ар щызэуа щӏыпӏэм абы избан имыну абы кърагъэлауэ пщӏэшхуэ хуащӏэ ауэду щытт. Лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏыр слъагъущ абы, абы иужькӏэ уадэмылэжьэну ӏэмал имыӏэу ауэду дгъува хъуауэ ара. Поисковый клуб жари фӏащауэ щыӏэщ Боевые рубежи жери. Мартынов Александр Николаевич щӏалэ си ныбжьэгъу дыздэлажьэ нэхъыбэ дыдэу. Ауэ абы и закъуэкъым, ар а клубыр мис создать ищӏа щхьэкӏэ. Районым тхьэмадэу иӏа Солопов Александр Иванович ауэду лэжьыгъэшхуэ ищӏати, Тэрч районым Почетный гражданин города Терека жари фӏащащ. Аткӏэ, аудиз лэжьыгъэшхуэ къекӏуэкӏати, Тэрч районымрэ Мартыновский район, а Ростов районым щыӏэмрэ побратимэу дыхъуащ. Минитӏрэ епщӏанэ гъэм дызыкӏуэ лъандэ избгьэми, зэрыжаӏэ, Ди нэхъыжьхэм лъыкӏэ зэкъуэш дащӏа, зэшыпхъу дащӏащи Къэбэрдей-Балъкъэрым икӏэ икӏам пщӏэшхуэ къыхуащӏу, щхьэщэ къыпхуащӏ, ауэдэщ. Къуажэ дэтхэнэм удыхьами, абы я къуажэм щекӏуэкӏа полк щызэуар, кавалерийский эскадрон щызэуа, лӏыхъужьагъ зэрахьахэр, дэ дымыщӏэхэу, куэд ӏей къыджаӏащ. Зи хадэ кхъащхьэ ит хэтщ, дахэ ӏейуэ зэрихьэу, кӏэлъыплъыуэ, къуажэхэм дэтщ, Мис мыбдеж телъ памятник жари хуагъэувахэу Слобода, Большая Мартыновка, жери районым я къуажэ нэхъыщхьэр аращ ищӏэ. Улица Кабардино-Балкарская жери фӏащауэ иӏэ пщӏэ къытхуащӏым щхьэӏэ. Политрукыу щыта Уэзым Баксаненок щыщу лӏыхъужьагъ зэрихьам щхьэӏэ. Абы и зы урамым Озова фӏаща. Мис ауэдурэ къуажэ уздэкӏуэхэм урохьэлӏэ. Школа имени сто пятнадцатой Кабардино-Балкарской дивизии жери хъутэр Московскэм фӏащауэ щыӏэщ, Къэбэрдейм дэ ауэдэ диӏэкъым. Абы ящӏэ псор абы лэжьыгъэ къекӏуэкӏыр плъагъуу пщӏэ хуумыщӏынуэ, абы уадэмылэжьэну, абы лэжьыгъэ поисковый работэ жауэ игъэмыкӏыу удэмыӏэпыкъуну къару уиӏэнукъым, зэ ар плъэгъуа нэужькӏэ. Нетӏэ жыуэсӏам Мартынов Александр Николаевич жыуэсӏэр, Подольск архивым плӏэ тхуэ щыӏащ, мис мы шуудзэ щэрэ епщыкӏутхуанэ шуудзэм теухуауэ минищэм щӏигъу документу щӏиджыкӏащ, абы зыхуейхэр къыхиха. Мис иджысту илъэс, дэ илъэс зытхух дызэрыдэлажьэм Сашэ Мартыновымрэ дэрэ Книга памяти мис мыбы теухуауэ къыдэгъэкӏын хуейщ, жери абы я унафэу лэжьэн щӏадзати, абыкӏэ лэжьыгъэ яхуэщӏэр ящӏэ, Зыхуейр сэ сыдей къырадзых Къэбэрдеймкӏэ згъуэтыр, сэ информацэ жыуэ щым сэ мыбам ятеухуауэ згъуэтыр ездзыхыурэ иджысту книга памятим щэрэ пщыкӏутху шыудзэм теухуауэ абы долэжь. Нэгъаби уже къыдэдгъэкӏыну дыхэтащ, ауэ лэжьыгъэр куэдыӏуэ мэхъу занщӏэу ауэду упэлъэщыну. Щэрэ епщыкӏутхуанэ Къэбэрдей-Балъкъэр шыудзэм хэтауэ ди нобэм къэсахэм ящыщщ. Урихьэлӏауэ, цӏыхуу, фи гъусу нэкӏуауэ къыщӏэкӏынщ зыгуэри, абыхэм утутепсэлъыхьами ди гуапэт.
Къэдзокъуэ Мисост. Япэ дыдэ дыщыкӏуам щыгъуэ илъэс бгъущӏым щӏигъуауэ ди гъусу нэкӏуащ. Нэкӏуэхукӏэ Мартыновкэ дыхьэпӏэм дей псы иӏэщи, сыжейхъуэм сыкъэвгъэушыж. Псым уиджа нэужькӏэ ищхъэркӏэ унэ зытӏущкӏэ уехым абдежым цӏыхубз гуэр къэзгъуэтын хуейщ.

Пабжьэ зыщӏэкӏар ар банэ ӏей абы хэпщхьауэ хэлът. Арати, унэгуащэр абы цӏыхубзым къилъагъущ аби, фӏэгуэныхь хъуа, немыцэ къуажэм зырдэтым хуэдэу щэхуу къэкӏуатэри къыжриӏа, Дэ ди солдатхэр, жиӏэ, мис мы псыхъуэм уихрэ уикӏым удэ мо мэз лъапэ плъагъурэ, нтӏэ? Нтӏэ, мис абыкӏэ кӏуащи, уздэкӏуэнур аращ, абыкӏэ щыӏэщ, жиӏэщ аби, апхуэдэу дыдейхэ здэкӏуа къыригъэлъагъущ аби, къыригъэлауэ щыта. Дэ дыщыкӏуам, дыщыкӏуэми афӏэкӏа ӏуэху иӏэм дынэса нэужькӏи афӏэкӏа ӏуэху имыӏэуэ щыщытым щыгъуэ администрация, мис а Солопов Александр Иванович глава тетам, делъэӏущ абыми яша здэкӏуам илъэс зытӏущ ипэкӏэ а цӏыхубзыр лӏауэ къыщӏэкӏауэра хуэзэжаӏым.
Дауикӏ Беслъэн, фэ а ӏуэху зи ужь фитыр гулъытэншэу къэнахъуэкъым. Ар хъыбарыщӏэхэмкӏи, мыдэкӏэ газет къыдэкӏхэмкӏи зыхэтха тлъэгъуа мэхъур. Абы къыхэкӏкӏэ Адыгэ псалъэ газетым илъэситӏ ипэкӏэ статья къытрадзауэ щытащ. Аруан районым щыӏэ автошколым Ростов областим и Мартыновскэ районым ишауэ псей щхъуантӏэрэ туе жыгыщӏэу щэрэ тӏощӏрэ мывэ абрагъуитӏ. Абы утутепсэлъыхьамэ ди гуапэт. Минитӏрэ и пщыкӏутӏанэ гъэм дыщыкӏуам щыгъуэ Солопов Александр Иванович, Главар, тхьэмадэр, абы и зам Посоцанова Лишов Виктор Васильевич, нтӏанэ Мартынов Александр дэщысу, Мэцыхъу Хъусен си гъусу дыкӏуат, дыздэщысым, жиӏа. Моду Къэбэрдейм нывэ, нывэ дахэ къытхурашун дыкъагъэгугъат, жиӏа. Абы Степной районщ, ари нывэ зыри илъыхэӏым, етӏагъуэ. мо псыуи река Сал, искусственэу ящӏауэ ежэхыурэ, арати, дыздэщысым пщыхьэщхьэм сэ нывэ къыфхуэсшэн жысӏэщ абыми, яжесӏа. Арати, къекӏуэкӏыурэ, нывэ ӏуэхур зесхыурэ, ар щысшар минитӏрэ и пщыкӏуплӏанэ гъэра. Арати, Ибрэхьим Егъэным, мо шудзэм теухуауэ, нэгъуэщӏ зыгуэр ар дгъэхьэзыру, абыхэм я фэеплъу, япэ псо дуней зауэшхуэм хэта шудзэм теухуауэ Ибрэхьим дэрэ дызэпсалъэ сытурэ ар жесӏат, Нывэ моду сшэну къэзгъэгугъащ, щыжиӏэм, бгым жиӏа лавинэ жыхуиӏэм уэдэ къехауэ нывэ дахэӏей щылъщ, жери къызжиӏа. Арати, абы нывэм и ӏуэху ди зетхурэ къэтлъыхъурэ Бербэч Заурбийрэ абы и къуэ Беслъэнрэ я ди нывэ зыпахыу дэлъу къыщӏэкӏа. Ибрэхьимым мыбы дэлъ щыжиӏэм щыгъуэ декӏуэ ри абы деплъщ абыми яжетӏати, Дапщэ фыхуейми фыдот, жери. Нджы ар къэдгъэгугъа щхьэӏэ, абы шэн уетэӏэ. Арати, Къэбэрдей-Балъкъэр ДОСААФ-м, региональнэ, местный, отделениехьэм псоми зыкъыщӏагъэкъуа письмо абы ятхщ абыми, Туе цӏыкӏурэ хыщӏ. Голубой ель жыхуиӏэм уэду хыщӏ къыдата. Арати, Хъусеным дэрэ Мэцыхъум зампредседатель ДОСААФ-м Къэбэрдейм дэрэ итлъхьэщ. Къэбэрдей псом къабгъэдэкӏыу. Дэ ди маршынэр ДОСААФ-м куэду диӏэт, ауэ бортовойт, цӏыху ису къришэкӏынурати, мис а шаландэ жиӏэу маршынэшхуэ къатщтэщ. Зы нывэр мини, тони, тонипщӏ хъуну ипэмкӏэ итлъхьэщ. Етӏуанэ нывэр и кӏапэмкӏэ итлъхьэщ. Голубой ель хыщӏыр, туе хыщӏи итлъхьэщ абыми. Апрелым и пщыкӏутхум Нарткъалэ автошколэм сэ сыщылажьэрат, абдежым и тхьэмадэу сытет, начальник автошколэ жыхуиӏэм уэдуи, пщэдджыжьым жьыу дыкъыдэкӏа. Пятигорск дей дынэса нэужькӏэ, Горячеводск къэзакъхьэм Дыбламгъэкӏыу дыкъагъэувыӏэщ абыми, дызрыкӏуэнур ящӏэт, абы дыдолажьэ, мес Ибрэхьим, сэ гъэсэныгъэм теухуауэ лэжьыгъэ къекӏуэкӏми. Дэ мы фыздэкӏуэм березэ здэфшэну фэтт хъуну, жаӏэщ абыми, березэ гуэрыр къытхуралъхьа. Арати, Мартыновкэ нэсыхукӏэ щиблрэ километрэ пщыкӏущрэ къридза. Зы щӏыпӏэ дей ГАИ-ми зыми дыкъагъэувыӏакъым. Дынэсщ абыми, Солоповыр. Главар, Абы и зам Лишов къытпежьэщ аби, дынэмысу къытпежьэри, абы дыдрашея, драгъэблагъэри. Арати, дауэ фыкъэса щыжытӏэм щыгъуэ, щыжери къыщытщӏэупщӏэм щыгъуэ, Дауэ фщыхъурэ? жиӏэ, жытӏам уэдиз жыг илъу, мы нывэ илъу, зэ километр щиблым и кӏуэцӏкӏэ зэ дыкъагъэувыӏакъым, жысӏати, а Солоповым и ӏэр лъагэу иӏэтщ аби. Алыхьым елъагъу фэ къыщӏэфшар. Алыхьым фыкъимыгъэувыӏауэ фи гъуэгу къывитауращ, жиӏэщ аби щыгуфӏыкӏа. Нэху дыкъекӏщ аби етӏуанэ махуэм. Абы щыгъуэ си гъусэу нэкӏуар Мэцыхъу Хъусеныр, зампредседатель ДОСААФ-р. Ар абы сыкӏуэхукӏэ, зэгъусэурэ дыкӏуа, япэм иужькӏи дапщэ дыкӏуами. Еджэщӏауэ Хьэе Замир сэ сыдей мастеру вождениемкӏэ щыӏэт, Къущхьэ Бильонэ, химкомбинатым мис а машинэ кӏыхьышхуэр, нанимат щытщӏам, къызыӏытхам ара, дэ плӏыр дыкӏуауэра. Нэху къекӏщ аби Мартыновский район жыуиӏэм къуажэ къэсыхукӏэ зыхуэсауэ, Совет ветеран зыхуэсауэ, администрация, общественная организация жиӏэу зыхуэсауэ. Маршынэр етхулӏэщ, нывэр къетхщ. Псори дежэщ абыми, зэгъусэу мис а голубой ель цӏыкӏухэр хэтса Аллея дружбы жыуиӏэр зрикӏуэнум. Мис мыра? Абы щыгъуэ мы нывэкӏэ къэгъэӏылъыхьауи зыри щыӏакъым.

Абы нэмыщӏкӏэ занщӏэу абдежым ар хэтсэн зэрыдухыу митинг хуэдэу едгъэкӏуэкӏа мо глава администрации Александр Иванович Солоповыр къэпсэлъа, Хъусейн къэпсэлъа, нтӏанэ мис мыр минитӏрэ пщыкӏуз гъэм Ростовскэ областым поисковикхэм сыдэлэжьын щӏэдзанкӏэ школым зыхуахьэса ӏуэхугъуэр къысхурагъэхьщ абыи мы тхылъыр епщыкӏутӏанэ гъэм къыдэдгъэкӏат икӏи здэшэри сыкӏуат. Арати, Поисковый клуб жыуаӏэ организацэм псоми, Мыр фэ фи лэжьыгъэ, зи лэжьыгъэ фэра, мыр зыщӏа фэра? Фэ къызэрызэфтам уэду, тхылъым идгъэхуауэ аращ жытӏэщ абыми, школым яхуэдгуэшыжа, абди естыжа псоми зырызу. Мы тхылъыр къыдэзгъэкӏын ипэкӏэ-щэ, мыбы зыкъом къэзгъуэта цӏэ, А махуищ-плӏым и кӏуэцӏкӏэ яукӏауэ къабжу, ауэ ямыукӏауэ къыщӏэкӏауэ, зауэ нэужьым адэкӏэ Берлин нэсу къэкӏуэжаи щыӏэуэ, зауэм уӏэгъэ хъури къэкӏуэжауэ, псоуэ мис мыбы дунейм щехыжауэ. Ауэ сэ зыми сеӏусакъым, мис мы ипэм дей зэрыстхар ара, мы Мы Мартыновкэ поисковикхэм мы тхыдэ къыдата къызэрыдатам уэду вбгъэдызолъхьэ, адэкӏэ фэ зыхэвгъэкӏыжыну жысӏэщ абыи. Тхылъыр къыщӏыдэдгъэкӏа къуажэ къэсыхукӏэ, урысми, адыгэми, балъкъэр къуажэми, щхьэж я къуажэм хэлъыхъухьу, Я зауэм къикӏыжанкӏэ лӏыхъужьыгъэ зэрахьамэ, абы теухуауэ ящӏэ къыдату, сэ мокӏэ Мартынов Александр Николаевич жыуиӏэм хуезгъэхьыжу тхылъым дгъэкӏуэн уейуэ арат. Мыбы зыкъоми къэдгъуэта, зыкъоми езгъэхьащ. Берлин нэсахэу За взятие Берлин жаӏэу наградэ куэд ӏей щыӏэщ мы шуудзэм хэтауэ. Ауэ а махуиплӏым и кӏуэцӏкӏэ зэтраукӏа нэужькӏэ нэгъуэщӏ подразделение жыуиӏэм хуэдэу кърахатхэжщ абыи, Европэм и кӏыхьагъкӏэ гузэрджа Берлин нэса хэтхэщ. Мыдэкӏэ ӏуэхугъуэ зехуэхэм къыхэкӏыу нып бжани Ӏуащхьэмахуэ дэфхьеяуэ хъыбар дахэ къытӏэрыхьэжащ, абы теухуауэ къыджепӏэжат. Лэжьыгъэ етхьэкӏын щӏэддза нэужькӏэ Пщӏабэ къытхуащӏыр щытлъагъум щыгъуэ, зыгуэркӏэ дгъэлъэпӏэжыну дыхуейт сэ къыздэлажьэ си си ныбжьэгъухэм, мы лэжьыгъэм теухуауэ лажьэм. Дыгупсысэт, сыткӏэ зыгуэркӏэ и цӏэ итӏуа хъун жытӏэщ абыи. Арати, Доным Кӏуэкӏуэ Валерий и цӏэкӏэ кхъухьыр зэрытетыр сигу къэкӏыжа. Мыбы модэ пщӏэ къыщытхуащӏакӏэ, Кӏуэкӏуэ Валерэ и цӏэр фӏащакӏэ, Къэбэрдей-Балъкъэр псом пщӏэ къытхуащӏщ абыми фӏащауэра, значит, мыбыи зыгуэру пщӏэ хуэщӏыжын хуейщ, жытӏэщ абыи япэ си щхьэ зыхуэкӏуа Ӏуащхьэмахуэм, абы я ныпыр дэхьеин хуейщ, жысӏэри. Мис мы тхылъым мыбы итыр поисковикхэм къыщрагъэхьым щыгъуэ, минитӏрэ пщыкӏуз гъэм и ныпи къысхуевгъэхьы, жысӏэщ абы яжесӏа къыщӏезгъэхь-къыщӏрагъэхьыну ямыщӏэу. Къысхурагъэхьа Арати, минитӏрэ пщыкӏутӏ гъэм Казбек Шыбзыхъуэр, школым де сылэжьэн щӏэздза нэужькӏэ етхуанэ классым щӏэсу езыгъэджат. Иужькӏэ, бгым дэтыр проводник жыхуиӏэм уэду лажьэу щытми, ар гъэщӏэгъуэнкъым, мыр мо Къэхъун щыщу, жей, пщыкӏуийрэ ӏуащхьэмахуэ проводник жыхуиӏэм уэду дэкӏуеят зыгуэрхьэр дришейуэрэ. Арати, Казбекым сыкъеджэщ абы жесӏа, мыра, мыпхуэдэ ӏуэху щыӏэщ щыжысӏэм щыгъуэ. Казбекыр къэгуфӏа, сэ си адэшхуэр абы кӏуэщ абми шуудзэм хэту кӏуэда, и хьэпишыпи зыри дымыщӏэу жейри. Арати, сэ Аруан районым сыщыӏым, Къанокъуэ Андемыркъан тетти, Андемыркъан жесӏа мыхуэдэ ӏуэху зыдохуэ щыжиӏэм щыжысӏэм щыгъуэ Къанокъуэ Андемыркъани, Базий Руслан абы и къуэдзэри, главами город Нарткъалэм и тхьэмадэ Маир Володи, совет ветеран жиӏэу дэтым, Джэдгъэф Мыхьэрбий псоми къыздаӏыгъа. Арати, Казбеку плъагъуу, июлым и пщыкӏубгъуанэм шым тесу, Адыгэ фащэр щыгъыу шым тесу нэкӏуа накӏуэщ администрацэм ди тхьэмадэр Андемыркъан къыщытхъущ. ӏейуэ си гуапэ хъуа мыхуэдэ щӏалэ дызэриӏэр Тхьэ район псом пщыкӏубгъурэ пщыкӏуийрэ ӏуащхьэмахуэ дэкӏуэу Тхьэ дымыщӏэрэ жери и ӏэр къиубыда къыщытхъуа администрацэ бжыӏупэм дежым митингыу жыуиӏэм уэду едгъэкӏуэкӏщ Володи къэпсэлъа, Базий Руслани къэпсэлъа, Джэдгъэф Мыхьэрбий къэпсэлъа, сэ цӏыху зыхуэсам ӏуэхур зытетыр, ныпыр Казбек щӏыдедгъэхьеину жетӏэщ абми, абди етта, Ростовской областми я ныпыр къищтэщ, абми шым тетӏысхьэжщ абми къыӏукӏыжа. А махуэ дыдэм, пщыхьэщхьэм, Пятигорск де казачьи поле жери иӏэщ. Арати, абдеж щызыхуэсау генерал Эммануэль къызрикӏуа гъуэгумкӏэ ирикӏуэну Егъуэн Ибрэхьим и пашэу шу гуп загъэхьэзырауэ щытти, абдеж ныпхьэр къащтэщ абми, круг почета-у жыуаӏэм хуэдэу ящӏа, концерт хуэдэуи зыкъагъэлъэгъуа, пщӏэ къыхуащӏщ абми кърагъэжьа, къежьэщ абми шу гупыр. Каменномост дэкӏа, Псынащхьиблым дэкӏа, Къанджал дэкӏа, Джылэсу жыхуиӏэм дэкӏщ абми, ӏуащхьэмахуэ лъапэм екӏуэлӏа Северный склон жыхуиӏэмкӏэ, абди иӏэщ, мис а Эммануэль къыщыувыӏам де Поляна генерал Эммануэль жери фӏащау. Абдежым щежьэщ абыми, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщу зы гуп, Къэбэрдейм щыщу зы гуп игъусэу, Казбек я пашу, проводник жыуиӏэм уэду, адыгэ нып нэхъ ин дыдэ, метрибл и бгъуагъыу, метр пщыкӏуз и кӏыхьагъыу, къищтэщ. Ростовскэ областым я ныпыр къищтэщ. Абдей загъэпсэхуу Ростов къикӏауи, щӏалиплӏ ирехьэлӏэщ абыми, абы из видеом зытрахыжауэ хэтщ абы загъэщӏагъуэ ди ныпыр дырахьеину жеи. Арати, а пщыхьэщхьэм ежьэщ абыми, Западный вершин, Восточный вершина ӏуащхьэмахуэ, Восточный вершин жыуиӏэм ӏуащхьэмахуэ и щхьэм дэкӏуея июлым и тӏощӏрэ бгъум. Арати, мо абы я ныпри драхьея адыгэ нып нэхъ ин дыдэри, ӏуащхьэмахуэ дэкӏуея и щхьэм траукъуэдийщ абыми, мис моуэдэ ӏуэху дигу идубыдати, зыфӏэкӏащ, жаӏэщ абыми. Аткӏэ Илъэс щиплӏрэ тхущӏрэ тху хъут Къэбэрдейр Россиемрэ дызрызгухьэрэ, дызрыхыхьэрэ. Арати, абы ирихьэлӏэу иджы аргуэру Западная вершина жыхуиӏэм ежьа Казбек дэкӏуеину, адыгэ щӏалэ и гъусэхьэу, махуэр ӏей дыдэт, жьапщэт, уэсыр зрихьэти къагъэзэжа. Казбек сэ мыр къэзгъэгугъащ, жиӏэщ аби, ежьэщ аби, ар егъуэду жиӏэ, здыдэкӏуейм зэрыжиӏэмкӏэ, Польшэм къикӏауэ альпинист къытенауэ зыщӏыпӏэ дей къэмыкӏуэжыфу тесу ар зыщӏигъущ. И щхьэм нэс дрилъэфейщ. Мо жьапщэ зэрыжьапщэшхуэм хуэдэу, Ростовскэ областым я ныпэ кърихщэну мо жьым жиӏэри зыхыумыхыу, мыра, Къанокъуэ Андемыркъанрэ Беслъэнрэ къэзгъэгугъати, мыр дэтхьея, нобэ моуэдэ махуэ мыбы я ныпыр дэтхьеящ, жиӏэщ аби кърихьэхыжа минитӏрэ епщыкӏутӏуанэм, гъэм. А восточная вершина жыуиӏэми, западная вершина жыуиӏэми дрихьея. Минитӏрэ пщӏ епщыкӏущанэ гъэм мыр моду ящӏэ, уже жетӏат, ящӏэт, ӏуэхур зытету, мыр мыпхуэду хъунукъым, жери жысӏэщ аби, Мэцыхъу Хъусен дей сыкъепсалъэ телефонкӏэ абыми, нтӏэ сэ приказ сотх, жиӏэщ абыми. Ныпхьэр, ныпыр къатщтэщ Осетием, Осетин А шуудзэм хэта зыкъом, фи Осетие куэд щӏауэ къызэлъаӏуэт Город Беслан жыуиӏэм сэ сыдолажьэ, ар къекӏуэкӏахэм теухуауэ лэжьыгъэ зыкъом едгъэкӏуэкӏти, абы зы машинэ къикӏа Досафым, Гуцынаев Олег жеи я тхьэмадэр, щӏалэхьи гъусэу, Къэбэрдейм, Хъусен Мэцыхъур, Бахъсэн районым я Досафым, Хьэжы Анзор, Нтӏанэ Ныбэжь Толэ жери, шуудзэм хэту цӏыху зыхыбл Ныбэжь Аеу хэкӏуэдауэ, абы илъэс ипэкӏэ, илъэс тӏу ипэкӏэ естати, Кхъа сыздэшэ жери лъаӏуэти, Толи здэсша, арати, здэсшам дыкӏуэщ абыми. Абы дыщыӏэхукӏэ Ныбэжь Толэм Ныбэжь Аеу и ныкъуэм щыту щаукӏа къуажэ сытхьэ занщӏэу къэдгъуэтыжауэ жей дыкъэкӏуэжа, зыхэдгъэкӏауэ. Иджы абы дынэсщ абыми, пщыхьэщхьэм дынэса етӏуанэ махуэм. Ростовскэ областым и къуажэ псори зыхуэсщ абыми. Площадь жыхуиӏэр мис мемориальный комплекс мис мыбы дежым дыкъихьэщ, мы площадь жыхуиӏэм де дыкъихьэщ абыми. Александр Иванович глава ныпыр естыжа лъэгуажьэмыщхьэу увщ абыми икӏи нып кӏапэм де ба хуищӏщ аби район псо зыхэту зыхуигъазэщ абыми ныпыр иӏыгъыу. Дяпэкӏэ мы лъыкӏэ дэ ди къуэш къытхуэхъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым ӏуащхьэмахуэ, бгы нэхъ лъагэ дыдэ Европэми Россиеми дырахьеяу мы ди ныпыр хэт хэмытуэ, зы ӏуэху дахэ ди районым, Мартыновскэм, къыдэтхынукъым, жиӏэщ абы ныпыр иӏыгъыу я пащхьэм иува. Арати, дежьэщ абыми, адыгэхэр щызэуа хуторым, Курган Лысэ. А махуэм и кӏуэцӏкӏэ маршынэ тӏощӏым щӏигъу зы къэмынэ зыхуэсауэ, нтӏанэ Бахъсэн щызэрагъэпэща шуудзэ полкым и ныпыр я музейм щӏэлъщ. Ар къыщӏахщ Россием ейр, а ӏуащхьэмахуэ дэтхьея езыбы я ныпыр, Къэбэрдейм ди ныпыр. Мис а Бахъсэн щызэ я шуудзэм я нып къэна жыхуэсӏа, ар тӏыгъыу районыр зы къэмынэ къуажэ къэ хутор щызэуауэ хъугъуэми, Курган Лысы декӏуэлӏу, махуэм и кӏуэцӏкӏэ машинэ тӏощӏ зэкӏэлъхьэужьу, цветокхэр тетлъхьэу, венокхэр яӏыгъыу къекӏуэлӏауэ тетлъхьэу, дыздэкӏуа къуажэм, абы я къуажэм лӏыхъужьагъ щызэрызэрахьар. щызэуар, псори къыджаӏэурэ мис ауэдэу декӏуэкӏа. Мис мыр а махуэм тетха сурэтщ, мис мыхьэр. Мыр мыдежым автопробегым хэтам зы къом дыувщ абыми тетха. Мыбдежым уже мис мы Къэбэрдейм дикӏыу дыкӏуар, мыр Осетием къикӏара, мыр Ныбэщ Толэращ, мыр Базий Аслъэнбий, мыр Бахъсэным я тхьэмадэ Хьэжы Анзор, сэ, мис мыуэду Курган Лысы жыхуиӏэра, мыбдей лӏыхъужьагъышхуэ щызэрахьа махуэм и кӏуэцӏкӏэ тӏэу-щэ, дыдейм къытрахыжыми, немыцэм къащтэжым, махуэм и кӏэм дежым дыдейхэр яукӏауэ расчетыр, мыр бгы бгы лъагэ ӏейуэ аракъым, лъанчхъэщ, ауэ и щхьэм удэкӏуия нэужькӏэ а щӏыпӏэр зы зы къэмынэ болъагъу. Иджы а махуэм, мы махуэм ар щыхэкӏуэдам. Немыцэм къыщащта махуэм командир полкау Нартан щыщ Шырыт Хьэи, исполнять ищӏу обязанность щыщытар. Мис иджыстум нэгъабэ илъэс блыщӏ щрикъум зауэ щиухауэ дыщыкӏуэм щыгъуэм, командир дивизэу щыта Скороходым и внук, и правнукхэм телефонкӏэ къызэпсалъэщи, мис къысхуагъэхьыжа а махуэм а полкым лӏыхъужьыгъэ зэрахьам и цӏэкӏэщэ, мис а Шырыт, Шырыт Хьэирщэ,

щыӏэщ ар. Къэбэрдей-Балъкъэрым къэлъыхъуэныгъэм елэжьхэмрэ Мартиновскэ районым дэсхэмрэ я зэкъуэшыныгъэм, я зэныбжьэгъуныгъэм къыхэкӏкӏэ зэхыхьэ зэпеуэ гъэщӏэгъуэн куэд къекӏуэкӏыу зэхэтхащи, абы утутепсэлъыхьамэ ди гуапэт. Дэ езыби абы дыкӏуауэ музейм дыщӏыхьау ди гуапэ хъуащ, Нетӏи вжесӏа, Школа имени сто пятнадцатой Кабардино-Балкарской дивизии жеи щыӏэщ. Абы япэ сыщыкӏуам классыр музей ящӏауэ щытауэ ара, Абы пэмыжыжу детский садыщӏэ ящӏщ, абы детский садым щӏэсхэр щӏэкӏати, абы яхьыжщ абыми, ар музей ящӏа. Абы нэмыщӏкӏэ езы Слобода, Большая Мартыновкэм музей хэтщи, и ныкъуэ псор музейм районым и зейуэщи Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуауэра, дэ мыбы итшам, тхылъ тшами, нэгъуэщӏ зыгуэр тшами, тыгъэ гуэр хуэтщӏами. Арати, абыи кубок дахэ ӏей щӏэтт. Арати, мис мыдежым мыбдей итыр. Мыр нэгъабэ глава администрацэм а Солопов Александр Иваныч нэгъабэм и щыпагъэм двенадцать июньым иригъэ ирагъэкӏуэкӏа турнир. Нджы мы зэхьэзэхуэм хэтра футболымкӏэ ирагъэкӏуэкӏыурэ лъэпкъыу абы исыр, урысыр, тыркур, Дагестан, Шэшэн, Украинэ, псорикӏи хэту, илъэс къэсыхукӏэ, лъэпкъ къэсыхукӏэ командэ зырыз къагъэувыр абыми, Къэбэрдей-Балъкъэрым шуудзэм и цӏэкӏэ мис мы кубокыр ягъэджэгу. Нэгъабэ мыхъу и щыпагъэм мыр къыщридзыхын хуей хъуа Солоповым езыбы. Беслъэн, урысхэр, наконец-то дытекӏуащ, жери звонит къищӏри къакӏуа двенадцатый июньым. Арати, къызгурымыӏуэу къэхъуар сыт щыжысӏэм щыгъуэ, Илъэситӏ ипэкӏэ мы илъэситӏ блэкӏам Тыркум яӏыгъащ жи а кубокыр. Абы ипэкӏэ нэгъуэщӏ лъэпкъым яӏыгъа джы дэ урысаб кубок къэтхьащ, жери гуфӏэу главам звонит къысхуищӏщ абыми къызжиӏауэра. Мыр илъэс къэсыхукӏэ зэхуосыр абыми мы кубокыр ягъэджэгу ди шуудзэм елъытау лъэпкъыу абы исым. Абы и закъуэ мес ДОСААФ-ым джыри къэсыхукӏэ сыщылэжьати, мес материал уэстами, зы щӏыпӏэ дей хэтщ. ДОСААФ-ым дызэхуэсщ аби мы шуудзэм и фэеплъу.

Мис мы радио, телевидение зыгуэркӏэ къедгъащӏэщ, дэ дгъуэтхэм хъыбар едгъащӏэщ абыми. Шуудзэм хэта абы хэкӏуэдам я бын, абы я внук, абы я быным я быныж жыпӏэми, Къэбэрдей совет ветеран, военный комиссариат жыпӏэми, Мухьэдин Кумахыр нэкӏуауэ, телевидение нэкӏуауэ щыӏэу, мы, Къэхъун, мы шуудзэм и фэеплъу, березэу щэрэ пщыкӏутхурэ хэтсащ. Нджы город Беслъаными сыдолажьэ, жысӏащ, щэрэ тхущӏу къэсшат ари. И ныкъуэр Къэхъун а шуудзэм и фэеплъу хэтса, адрей и ныкъуэр, Беслъан городым тшэщ абыми, а школ къагъэуам. Абы нэмыщӏкӏэ грекхэм ящӏауэщ абы и фэеплъу а школым, школа имени Каниди жей физруку щыӏащ, абыи тшэщ абыми, щыхэтса березэм и ныкъуэр.
Ди нэтыным еплъ щӏалэгъуалэм къэлъыхъуэныгъэ ӏуэхум ди сэбэпынагъ гуэр екӏарэт жызыӏэхэм чэнджэщкӏэ захуэбгъэзамэ, ди гуапэт Беслъэн. Ну, иджысту мыбы къекӏуэкӏым-щэ, тынш хъуа компьютерыр къежьа щӏалэгъуалэр абы иролэжьэф. Мемориал жери щыӏэщ, военнопленный жери щыӏэщ, Подольск архивым ӏэкӏэмыкӏэ итщ. Мыбы Компьютерым уихьу щытмэ, гъэщӏэгъуэн куэд ӏей къэбгъуэтынущ. Сэ зы щӏалэ абы теухуауэ и цӏэ исӏуэну сыхуейт, илъэс ипэкӏэ дунейм ехыжа Мыз Алёшэ жери Псыгуэнсу щыщщ. Мис ауэдэу компьютерым ихьэщ, ами щӏалэгъуалэ игъасэу ядихьэурэ, минитӏрэ пщыкӏутӏ гъэм ирихьэлӏэу,

Абы теухуау къэсщӏэну сыхуейуэ къызамытыжу, информацэ жыуӏем хуэдэ къызамыту гугъу сохь. Мыбы теухуау лэжьыгъэ, ныджысту мы шудзэм теухуауэ, къэкӏуэжу, народный хозяйство жыӏэм хуэдэу щылажьэу лэжьыгъэшхуэ зыщӏа сыт куэд щыӏэщ. Именно мы шудзэм теухуауэ уэдэ зыгуэр зэхуахьэсрэ къытӏэрыхьэу щытым мис а книга памятим дгъэкӏуэну. Лэжьыгъэшхуэ щыӏэщ. Нетӏи жысӏащ, мис иджысту къэтлъыхъуэм мы Ростовскэ областым мо Подольск кърашауэ За взятие Берлина жеи наградной лист куэд ӏей щыӏэщ. Мис абыхэм щхьэкӏэ-щэ ар зы къэмынэ къызатыну хьэзыру щытщ. Музейм яжесӏа сэ мыуэду цӏыхум хуейуэ щытым ягъуэтыну, ягъэпщкӏупэу архив жаӏэу хамылъхьэжу къакӏуэрэ еплъыну хуейуэ ягъуэтыну щытым, мис абы архивнэ материалы къащу музейм схуетыну, дэтхэнэми схуетынущ. Ау цӏыхум ямыбзыщӏу ялъагъуу зыхуейр ягъуэтым къакӏуэрэ хэплъэфу щытын хуейщ. Нтӏанэ, мыбы мы лэжьыгъэр къекӏуэкӏыхукӏэ, Адыгэ радиом Къудей Лидэ дей зыхуэзгъэзащ, Балъкъэр радиом Батаев Мухътар зыхуэзгъазэщ, абы мис мы тхылъыр етщ, абыми Къэбэрдей-Балъкъэрым списокым адыгэу хэтуи, балъкъэри хэтуи-щэ, зы къэмынэ къата, мыуэду долъыхъуэри, мыбы фщӏэ къыдэфт жери ӏейуэ лэжьыгъэшхуэ ящӏа тӏуми ину берычэт бесын жесӏэну сыхуейт. Нтӏанэ джыри зы ӏуэхугъуэ мы къедгъэкӏуэкӏахэм щыщуэ. Мыбы Мухътар дэрэ дызэпсалъурэ жытӏа ди акъылыр ауэду техуа хъуа? Мобы кхъухь щытеткӏэ, Мартыновский районыр зыгуэркӏэ-щэ иригуфӏэну, ирипэгэну зыгуэр сыт тщӏэн жытӏащ аби. Нтӏэ, деуэ, жи, дегъауэ, жи Мухътарым, зы бгым фӏэдывгъэщ, дегъэплъ, жиӏэщ абыми. Мазитӏ-щыкӏэ федерацэ альпинизм жыхуиӏэ зыхуэдгъэза Апрелым нэгъабэ и кум дей дызыхуэзыщ абымиджи, Мухътари ӏуэхур зытетыр жиӏа Мухътар зэ щыӏат, сэ илъэс къэс сыкӏуэт, езыхэри си дей къакӏуэт езым. Арати, зы бгым безымяннэ жыхуиӏэм хуэдэу щыту зы бгым пик большая мартыновка жыӏэу фӏэтщыну мурад тщӏыщ абыми, федерацэ альпинизмым хыхьэр балъкъэр защӏэт зы къэмыни, ӏуэхур зытетыр жаӏэщ. Мис мы ди щӏалэхэм лӏыхъужьагъ зэрахьэр, абыкӏэ пщӏэ къытхуащӏыр щыжытӏэм щыгъуэ, Псоми я ӏэр яӏэтщ абыми, я гуапэ ахуэдизкӏэ хъуати, езыхэри ӏэгу еуэжа. Арати, Абдулхалим Эльмезов, мис президент Федерацэ альпинизмыр, Мишаев Ахъмат, начальник региональнэ спасательнэ Нальчикым, сэ Союз ветеранов группы войск къызэдгъэпэщауэ диӏэт. Тӏури Германием къулыкъу щащӏауэ щӏэкӏат, медаль сэ сӏыгъти, занщӏэу медаль зырыз еттщ абыми, хуабжьуи щыгуфӏыкӏа. Къызэдгъэпэщщ а ӏуэхур Кӏуэкӏуэ Юрэ дей ттхыщ письмо протоколыр абы ящӏа къыщӏэтлъхьэщ спасательхэм, Федерацэ альпинизм Западной группы войск си организацэм щыми печать тедгъэуэжщ абыми, Кӏуэкӏуэ Юрэ дей администрацэм письмо ттхыщ делъэӏуу, мыуэду зы безымяннэ бгы фӏэтщыну дыхуейщ, Каракая къыбгъэдэтым, минищрэ щищрэ тхущӏрэ блырэ. и лъагагъыу метр модэ долгота модэ широтам жытӏэщ абыми щыттхым щыгъуэ къыддиӏыгъа Кӏуэкӏуэ Юрэ администрацэм къыддаӏыгъщ абыми къедгъэблагъэхэщ абыми бгым дыдэкӏуеящ. Дауич Беслъэн, мы зи ӏуэху зефхуэ ӏуэхугъуэхэр тыншкъым, зэманкӏи, къарукӏи, узыншагъэкӏи пэлъэщын Тхьэм уищӏ, зи хъер зылъагъун, мис мы ӏуэхугъуэ дахэ евгъэжьам зи хъери зылъагъун Тхьэм фищӏхэ, Тхьэм хэвигъэгъахъуэ,